ndewo nụ ndị be anyị anyị abịakwara ọzọ na ihe omume anyị igbo amaka the spoken igbo oge anyị ji eleba anya na okwu ndị e, a na-asị na ihe a bụ isiokwu kwesịrị ka e kwuo ya dịka o si gbasa ala igbo ana n'oge gara aga anyị kwuru maka ọnwụ e, mana n'ụbọchị tata anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasara ajadu mmadụ ịnọ ajadu ndị ga-etinye ọnụ n'okwu a taa ka bụ nwaada Chidimma nwa eji aga mba daalụkwa daalụ adaeze eze ada igbo niile ndewo ndewo onye ga-agba anyị ajụjụ ọnụ na isiokwu a ọ gaghị egosi onwe ya n'ihe onyonyo mana unu ga na-anụ olu ya ngwanụ ka nyefezie ya igwe eji ekwu okwu ka ọ wee kwuru gawa ndewo ndị Igbo na-ege anyị ntị anyị ga-ebido n'ịjụ gịnị bụ ajadu maazị amarọkwa m ka m ga-esi kọwaa ya mana ama m ihe bụ ajadu mana ka o si na dị a sị na mgberede nyiri dike mgberede ka eji ama dike ị ghọtago Ehe. ya bụ na ajadu dịka m si ghọta maka ihe niile bụ dịka m si ghọta dịka m si ghọta ajadu bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ ndewo daalụkwa maazị jụrụ m ajụjụ ihe ị jụrụ m bụ gịnị bụ ajadu na nghọta nke m na nghọta nke m nwa ihe m ma bụ ajadu bụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke dịka nnukwu maazị si wee kwu nwunye ya nwụrụ maọbụ di ya nwụrụ nke ndị oyibo na-akpọ widow or widower mana ị ma na a bịa n'ala Igbo ọ bụrụ na ajadu wụ ọ bụrụ na ajadu wụ ihe a na-akpọ arụ ọ wụ crime ma ọ bụrụ na ndị oyibo na ndị oyibo sụrụ asụ mana ihe anyị ga-aghọta wụ na ajadu nwaanyị maọbụ nwoke nwere ihe ndị a na-akpọ usoro ọ ga-aga tupu akpọ onye nke ma ọ bụ ka a kpachara onye nke ọ nwere ọnọdụ ọ ga-anọ mana oge ụfọdụ a na-afụtala na ihe wụ ajadu wụ nwaanyị di ya nwụrụ ha anaghị eche na nwoke nwunye ya nwụkwara bụ ajadu o nwere ihe ndị oyibo na-ekwu when legally married ajadu abụghị mgbe gị na nwoke na-eme enyi ọ biri n'ụlọ nwoke nwụọ ịkpọ onwe gị ajadu mba ajadu bụ di na nwunye nụrụ onwe ha ọfụma otu n'ime ha arapụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ọ ihe a kpọrọ ajadu ajadu abụghị mgbe a na-eme ọyị maọbụ mgbe nwoke akwụghị ụgwọ isi nwaanyị na nghọta nke m so ihe bụ ajadu bụ nwoke nụrụ nwaanyị ọfụma nwaanyị di emeziri ọfụma mgbe otu n'ime ha nwụrụ onye mabụ ihe ha nwaka bụ ajadu daalụkwa maka ajụjụ ị jụrụ hmm. daalụ na ajụjụ gị ha ncha niile dịka nwaada Chidimma na maazị Magnus ha zara nke ọma dịka o siri ekwesị ajadu abụghị naanị nwaanyị ajadu bụ mgbe nwaanyị nọ na-enweghịzi di ya bụ na di na-anụ ya anwụgo ọ nọghịzi ndụ maọbụ mgbe nwoke nọ o nweghịzi nwunye nwunye ya anwụgo ọ nọghịzi ndụ mana otu ihe m chọ ka ndị mmadụ ghọta n'ebe a bụ na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ iru uju dịka ajadu Ihe abụọ a abụghị otu. Iru uju dị iche na ịbụ ajadu. Onye ọbụla di ya nwụrụ anwụ ma ọ bụ nwunye ya nwụrụ anwụ automatically dịka ndị oyibo si sụọ ya ị bụrụgo gịnị ajadu ma i mere ihe aja gosi ka ihe usoro ahụ a na-eme ma ịkpụ isi o ma iyi akwa ị bụrụgo nwaanyị ajadu mana mgbe i meziri ihe niile nọ na ya nọ a fụ na ị bụrụgo n'ezie ma oke a na-eke n'obodo ma ọ bụ onyinye akpụwe na onwe ndị na-enye mmadụ ihe ma ọ bụ n'ụka a na-edenye aha gị dịka onye kwara di ya na o mechago omenala niile dịka o si wee kwesị na onye a bụzi nwaanyị ajadu ya bụ na o nweghị onye ọzọ na-enyere ya aka ọ bụ naanị ya ya bụ ihe m chọ ka anyị matakwa n'ụbọchị taa bụ na iru uju dị iche na ịbụ ajadu mgbe mmadụ na-eru uju bụ mgbe ọ nọ o nweghị ọ nọ na-akwa ahụ nọ na mkpe ọ nọ ọ naghị akwa akwa o nwere ihe ndị ọzọ ọ naghị eme maka na ọ na-akwa di ya ma ọ bụ na ọ na-akwa nwunye ya mana nwoke ọbụla nwunye ya anọghịzi ma ọ bụ di ya na nwaanyị ọbụla di ya anọghịzi onye ahụ bụgo gịnị ajadu nwaanyị ma ọ bụ ajadu nwoke daalụ daalụ um, ndewo e nwere ihe mere m jiri chọọ itinyekwa ọnụ n'okwu a di mmadụ nwụọ nọfee ihe dịka 2 years 5 years 10 years ị fụkwa nwaanyị kpọkwa ya ajadu

ọ bụrụ na ị kwenyere n'onwe gị ibute anyị sị na ị ma na mgbe ọ na-ajọ njọ bụ ọtụtụ oge ị fụ nwaanyị nọ na di di ya nwụrụ ọ mụtaghị nwa ị hụrụ ụdị ndị ahụ na-achọ ịnaghachi be nna ha je mee gịnị nụgharịa di mgbe ị hụrụ ụdị onye a ị nweghị ike ịkpọ ya nwaanyị ajadu mgbe ọ nụgoro di ọzọ maka na o yipụgo akwa ajadu hite ịfụzi onwe ya ọ ga-akwadozi onwe ya nke ọma o nwego di ọzọ na-eme gịnị na-anụ ya mana nwaanyị ahụ nọ be di ya ahụ n'aha di ya ọ nachighị be nna ya ọ nọ n'aha ụmụ ya ọ mụtara ma ọ bụ na ọ ka nọ na-amụrụ di ya nwa n'aha di ya nwụrụ anwụ nwaanyị ahụ bụ ajadu kama na ọ naghịzi eru uju oke ọbụla a na-ekenye ndị ajadu a ga-ekenye ya maka na o mesịrị ya ọkwa na-ezi ya ọgwụ mee ihe niile kwesịrị ya bụ na ịbụ ajadu ana enweghị ahọ ole a na-asị na ajadu ga-anọ mana ebe a na-ekwuzi bụ afọ ole ma ọ bụ ọnwa ole ka ị ga-eru uju n'oge gboo a na-eru uju nwa ihe efu nwaanyị efu iyi o yiri white every month ụkwụ ọbụla efu ya o yi akwa ọcha mana oge ugbu a ihe anyị na-ekwu na ị ga-afụ nwaanyị nwere ike iru uju a ọnwa isii nwoke ruo uju nke nwunye ya ọnwa ịtọ mana oge ugbuazị ma nwoke ma nwaanyị na-eruzi one masịrị ha dịka obodo ha maọbụ ezinụlọ ha nụbagara di maọbụ ezinụlọ ha si wee lụta nwaanyị si wee kwado ha maọbụ ụka ha na-eme. maọbụ ụka ha na-eje ị ghọtago ya bụ na ịbụ ajadu enweghị ahọ one maọbụ ọnwa one etinyeghị ọga daalụ nke a bụ eziokwu maka na ịbịa na okwu bekee ajadu bụ widow maọbụ widower ada mmadụ ada apụ na that status Yes, I know. ee belụsọ ma onye ahụ ọ nụgharịrị di ma ọ bụ nụgharịa nwaanyị nke bụ a na-ajụ o nwere ajadu nke ka ibe ya adịghị daalụ n'ajụjụ gị daalụ n'ezie maka na ihe m ji wee gaa asa ajụjụ a bụ iji ihe nke m nwa fụrụ maka na mụ anọrọ m ebe mmasị na nne m anụghị di ihe dịka afọ iri wee bụrụ ajadu nwaanyị ya bụ na m ga-asị na ajadu nke ụmụ nwaanyị ka njọ karịa nke ụmụ nwoke na a bịa n'ala Igbo ụmụ nwaanyị bụ ajadu nwere ebe ha na-ejedebe na ebe ha na-akwụsị mana nwoke ị ga-ahụ na nwoke bụ ajadu ka nwere ike ị na-eje n'ubi ya na-akọ ọrụ ọ ka nwere ike ị na-eme ọtụtụ ihe kwesị ọ na-emebuli mana nwaanyị bụ ajadu nwanne di gị nwere ike ịsị gị na ihu ana ahụ mụ na di gị nwere na ọ bụ sọ m nwe ya na ọ bụrọzikwa gị na onye biri m ya bụ di gị ya bụ ka m ghara ịhụzikwa gị n'ime ubi ahụ ụbọchị ọzọ ya bụ na m kwenyere na ajadu nke nwaanyị ka njọ karịa nke ụmụ nwoke daalụ nke bụ eziokwu na ala Igbo ekwugo ihe m kwesịrị ikwu a ga-ahụ n'anya na ala Igbo etu esi afụ ajadu nwaanyị na etu esi afụ ajadu nwoke abụghị otu oge ụfọdụ ọ na-adị ka ịbụ ajadu nwaanyị n'ala Igbo bụ alụ so enwere m nkwenye n'eziokwu na ajadu nke nwaanyị ka wee dị njọ karịa ajadu nke nwoke maka na ụmụ nwaanyị o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ limitations o nwere ihe ndị a ga-asị a sị na atụmatụ ezinụlọ dị njọ a ga-ebido use those things against that woman di ya nwụrụ so na nkwenye nke m ekwenyesiri m ike na ajadu nke nwaanyị ka ọ ka dị njọ karịa nke nwoke daalụkwa n'ikwu eziokwu dịka ndị a si wee kwuo ajadu na aka ịbụ ya nwanne eh, ajadu nke nwaanyị ọ karịrị akarị maka na nwoke nwere ike

ọ nọchagodi eh, o ruchagodi uju ihe dịka one year a fụkwa ya ya na nwoke ọzọ a na-ekwu enwere ike enwere ike onye bụ onye ime ezinụlọ ha hụ ya ka afọ ịbụa gachara ka ya na nwoke kwụ o nwee obi ajọ ya n'ebe nwaanyị ahụ o bidozie megbuwezie nwaanyị ahụ ya na ụmụ nwaanyị ajadu kwesị ka emelụ ha ebere Ah, ndị ọ nya ka ị bịakwa n'akwụkwọ nsọ chukwu ji wee sị na kraịst ji wee sị ma mgbe chukwu kwuru ya bụ kraịst ji wee sị na ọ nyanwa bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu chukwu kwuru ya ọ sị na ọ nyanwa bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu maka na ị fụ ka ọ sị na ọ nyanwa bụ nwunye ụmụ nwoke ndị ajadu o kwuru ya maka ihe o jiri wee kwuo ya bụ na ụmụ nwoke a

ihe ihe dị edine edine ebe a ka mma ya aka kọpụ ọ ga-eji na-aṅụ mmiri mmadụ ọzọ ama ji na-aṅụ mmiri hmm. sọsọ ndị ya na ya eh, iko o ji aṅụ mmiri ndị ya na-aga na-aṅụ ya na ịga na be anyị mụ wee otu a ngafere 12 years ngafere arọ iri na abụọ hmm. mma ya achara otu n'ime tu ya apụtị ọ pụtara achara ọ bụrụ i metụ ya ahụ a na-enwe ihe njucha n'ala Igbo na ala be anyị ihe njucha ga-ajụcha gị bụ nwoke maka na ihe ijide ebube adịrọzi ka ọ si dị nghọta ndị Igbo mana ọ dịrọ otu a na nwoke ị ga-ekwe nwoke ibe gị nọ na ajadu n'aka mana nwaanyị nọ na ajadu ị ma kwe ya aka ichi ya ego etinyere ya ego atụnyere n'ihe o dosere maka ego enyemaka ọbụla ị chọkwara ihe ị ga-enye ya mana ị ma metụ nwaanyị ahụ aka gaa ihe nke ọ mgbe ahụ ọ nọ n'uju mana ọ pụta n'uju ọ pụta n'uju ọ ga na-amara ihe ma na-eme ihe ndị ọzọ na ajadu na-aka ibe nke nwaanyị na-aka nke nwoke okwu a amaka nkuzi a mara mma nke ukwuu ọzọ m na-achọ ịjụ ọnwa ole ma ọ bụ afọ ole ka ajadu kwesịrị ịnọ n'iru uju ọnwa ole ma ọ bụ afọ Mm, daalụ n'ajụjụ gị daalụ ee eh, dịka ala Igbo siri dị dịka esi wee ghọta malụ gụtakwa n'oge ugbu a ọ dịghịzi ka ọ dị n'oge mbụ na mgbe gboo ndị Igbo na-anọ otu afọ mana oge ugbu a a na-anọzi ọnwa isii mana ọnwa isii ahụ abụghị na ị ga-abịa nọdụ ala n'ime ụlọ ị nwere ike ịnọ a na-abịa mee ya na nwaanyị ahụ nwere ike ịnọ ya dịka izu asaa ma ọ bụ ọnwa ole na ole ọ nọcha ya n'ime ya ọ ga na-agazi ahịa mana ụwa ozi na ọ ga na-aga ụwa ozi niile ka ọ ga na-emechakwa o nwebeghị ike ịna-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị dịka ọ nọ na uju ahụ mana ọ ga na-aga ahịa na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ o kwesịrị ime daalụ ochie otu arọ ka a na-eru uju onye ajadu na-eru uju di ya maọbụ nwunye ya nwụrụ anwụ ee mana dịka amamihe na mmepe obodo batachawara kịta ụfọdụ emezie ya ọ bụrụzie ọnwa isii ụfọdụ mee ya ọ bụrụ ọnwa atọ ụfọdụ sị na ha na-eruzi uju mana na ha ada eruzi uju emeghị ka ha ghara ịbụ ajadu ha bụkwa ajadu ha mana ha bụ ajadu mana ha ada eruzi uju ekwugo okwu a mana okwu a adịghịzi anya onye na-eru ma anyị na-adị eru akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na a na-eru uju ma ndị ghọta ya ka e sikwa ghọta ya n'ala Igbo a na-eru uju ka anyị banye n'agba ọzọ kedu ihe ihe ahụ ndị ajadu na-agabiga adịgbo ka anyị dọgha gị Okay, daalụ ajụjụ gị daalụ dịka nwatakịrị toro n'ezinụlọ ebe nna ya nwụrụ n'oge enweghị ọtụtụ ihe m ga-eji anya m sị gị na mụ amaghị gbasara ndị ajadu dịka na nke mbụ n'oge nna m oge nwaanyị na-anọ na-eru uju ego niile nwaanyị na-adata n'akpa ya a nara ya sị ya na ọ nwanne di ya nwe ya na ọ bụ ya nwe ya a bịakwa na okay mgbe o ruru n'ịzụ ụmụaka ndị ahụ sị gị na ndị ahụ kwesịrị inyere gị aka dịka nwaanyị nọ n'uju onweghị ebe ị ga-ahụ ha nwaanyị di ya nwụrụ anwụ abalị ọbụla a ga na-akụrụ gị aka n'ụzọ na ụdị na ha ncha niile na ị bụ anụ ha nwadowere bịa nọọ as long as na di gị anọghịzi ndụ ọ their right mana mgbe gị nwa bụ nwaanyị ajadu sịrị mba nke bụ na ị nee anya n'ala Igbo hụ na nwaanyị ajadu ọbụla na-enwe ilo ilo ahụ na-esi na nke ya ma banye n'ụmụ ya ụmụ ahụ ọ mụrụ amụ ndị ahụ niile bịakwutere ya na ma ndị yọrọ ya enyi ma ndị sị nọ na di gị anwụgo na ọ right ha maka na otu ihe ala Igbo omenala Igbo mere oge ụfọdụ bụ na ọ bịa mee ụfọdụ mgbe nwaanyị di ya anọghịzi a sị na nwaanyị ahụ na ọ bụrụ na di gị nwụọ nwanne di gị a na-eme ya ka a sị na ọ na-eme inherit ọ bụrụzie na ọ right ya idina gị mgbe gị nwa bụ nwaanyị sịrị mba na ị gaghị eme ya mgbe ahụ ọ bụrụ na ị were i jirigo aka gị wee kote anwụ ya agbaa gị ndị ahụ ga-eji aka ha na-akpa nkata ha ga-achọ ihe ataghị isi gị mana ha ga-ata isi gị gị na ụmụ gị ya bụ na ajadu ntaramahụhụ dịrị ha dị ọtụtụ ị ga-azụ ụmụ gị ị ga-enye ha nri ị ga onweghị ihe dị iche iche ụlọ i bi na ya na ọ bụrụ na o nwee ka ụlọ gị si wee na-ehi mmiri ọ bụ gị ka ọ dị iji aka gị mezie dozie ụlọ maka na onweghị onye na-abịa inyere gị o nwekwanụ onye ezi wepụtara onwe ya n'obi ọcha na enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya ka o nyere gị aka ị ma na ndị ụmụnna ụmụ ndị be di gị asịgo na ebe ị jụrụ inye ha na ọ bụ onye ahụ ka ị na-emezi gị ka gị na ya na-edina ya bụ na ihe ahụ dị na ajadu ị fụ na onye iro ma m kpeere ekpere ma ọ bụla aka ihe iro bụ nwaanyị chineke amaghị ka ọ hụrụ ya n'ọnọdụ gị aja maka ọ bụ ihe jọrọ njọ ma ọ daalụ so m ga-ebidogodu ịgwa gị na ọ bụrụ ihe gbasara ajadu nwaanyị ihe ịhịa ahụ dị na ya buru ibu maka na mgbe nwaanyị di ya nwụrụ di ya nwụrụ a na-afụ na iro na asị dịka ada igbo niile kwuru iro na asị ga-abịa karịa ma ndị ga na-asị na ọ gị nwa gburu di gị na ị ga-aṅụ mmiri ozu adị mabụ na mmiri ozu ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị enweghị onye ga-akwụdoro gị maka ịmara di ga-anwụ obodo a na-afụ na a na-afụta nwaanyị di ya nwụrụ anwụ na o nweghị ezi ọnụ okwu n'obodo so ndị ezinụlọ ahụ bụrụ ndị dị njọ ha ga-ebibi ya mekpọọ nwaanyị ahụ ahụ bido kpasowe ya agwa ọjọọ dị iche iche sị ya na ọ ya nwa gburu di ya na ọ ga-aṅụ mmiri ozu mana ha makwa n'ime onwe ha na ọ bụghị nwaanyị ahụ gburu di ya otu ihe ịhịa ahụ m ma gbasara nwaanyị ajadu bụ mgbe a ga-ebido bowe ya ebubo nwaanyị nọ n'uju ọ na-ewute na di ya nwụnahịrị ya a sịwakwazie na ya nwa gburu ya na ọ ga-aṅụ mmiri ozu ị marazie mgbe onye dị ndụ ṅụrụ mmiri ozu kedu ka ndụ ya ga-adị nke a bụgodu otu ihe ịhịa ahụ nke m maara ọzọkwa bụrụ na nwaanyị ahụ dịka ada Igbo niile kwuru ndị ụmụ nwoke ga-abịa n'usoro na-ajụ gị na-abịakwute gị nso ka a mara gị na ha ga-ebido dịba na mma ka ha wee dinawa gị adị mgbe ọbụla ị sị ha na na mba mgbe ahụ ka iro na asị ahụ ga-abịakwa karịa imesebe jee n'obodo a na-ekwu ihe ọjọọ gbasara gị ebido na-ebo gị ebubo dị iche iche ị fụ na ihe ịhịa ahụ Dịrị nwaanyị ajadu buru ibu mana m gaghị e, eji okwu kwugbuo ụnụ mana ekpere anyị bụ n'otu anyị nọ anyị nwee onye ajadu ma ka anyị ghara ikpere onye onye nke anyị ekpere ịwụ ajadu mana ya bụrụ na anyị nwee onye ajadu ka anyị ghara iso na ndị ga-abụ ihe mkpagbu ya because ekpere onye ajadu nwaanyị ọbụla kpeere gị maka na di ya nwere ike iwe n'akụkụ ekpere ọbụla o kpeere gị ga-abịarịrị na mmezu n'isi onye ahụ so na ọ ihe m nwere ikwu based na ajụjụ ị jụrụ m ihe ịhịa ahụ gbasara onye ajadu daalụkwa ndewo ndị a kwuru okwu ebutechago ihe niile ihe mkpagbu maọbụ ihe ịra ahụ dịrị ndị ajadu buru ibu o buka mana ebe ọ kasị njọ bụ na ajadu nwaanyị nwaanyị ajadu anyị ma na chukwu maara ihe ga-eme eme even tupu o kee mmadụ ọ marụgo ihe ndị nwere ike ime ọ ya mere o ji wee sị na ọ ya nwa bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu maka na ọ maara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ajadu ga-enwe ihe ngabiga buru ibu na-agaghị enwe onye ọbụla ga-akasị ha obi ma ọ bụ na ha na-enwe ihe ngabiga ma ọ bụ ihe nramahụ ya bụ na ọ bụ na ha na-enwe ihe nramahụ ahụ a gụwa ya a ma agụtacha ya e nwechara obodo ọ na-abụ e, nwoke nwụọ ị hụ na ihe niile nwaanyị ahụ nwere e, nwoke ahụ nwere ụmụnna ma ọ daghịzi ndị ụmụnne nwoke ahụ adada ahụ were ihe ndị ahụ sị na na ha bụ ihe ha adaba ebe a na-asị na na nwoke a kwesịrị ịnụchi onye a nwoke a kwesịrị ịnụchi nwaanyị a maka na di ya bụ nwanne onye ahụ ọ bụ na nwaanyị ahụ ekwerọ ka a nụchie ya ha agazie na prọpati oke ebe ị sịrị na m ama anụchi gị mana marakwa na ihe ọ bụla di gị nwezi gị na ọzọ nwa mgbe maka na ị nụchie ya na prọpati ya prọpati nwaanyị ahụ bụzi nke gị mgbe ahụ na-anụchi ya so ọ bụrụ na nwaanyị ahụ sị na ya ekwerọ onye ahụ etinyezi aka na prọpati wee zọwa prọpati ya ihe a sochara ihe mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ajadu ji enwere nsogbu banyere ihe prọpati wee nwere ike na ụmụnne di ha enweghịzi ike iditagbuzi ihe dị otu a ha bịazie tie aka na ya zọwazie ya so nsogbu ya karịrị akarị na ọ sọsọ Chukwu bụ onye nwere ike ịzọpụta ha na nsogbu ahụ ị ma eji ya wee tụnyere nsogbu nke nwoke nwere ike inwe ma ọ bụrụ ajadu maka nwoke tozuru etozu nọrụbe ya ọkachasị nwaanyị ajadu na-enwerọ ụmụ topụtagoro kpatabagoro ego maka ọ bụrụ na nwaanyị a enwetago ụmụ ụmụaka topụtagoro ọkachasị ụmụ nwoke topụtagoro na-akpata ego ọ bụrụ dị onye egwu ga-ekwe bịa tinye aka n'ihe nna